ndị be anyị ekene m unu nke onye chiri ya zere ekpere m bụ na ọ ga-adịrị nwoke mma dịkwazịrị nwaanyị na mma anyị ga na-eje eje na-abata abata ngụ anyị ji eko agaghị aka anyị ụzọ anyị ga-abụ ụzọ mmiri ọ gaghị abụ ụzọ nkụ aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị oriakụ uju anyanwụ onye nkụzi igbo n'iru akwụkwọ a bụ mụta asụsụ igbo biko ọ bụrụ na ị naghị esonyere m gbanịa na-esonyere m anyị ka nọkwa na nyocha akwụkwọ a bụ isi akwụ dara n'ala cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Chike kwuru na agha aghatọkọọla ihe niile ndị nọ n'ala wee na-achọ ịzọgbu ndị nọ n'elu nke a wee bụrụ ilu ma bụrụkwa okwu n'otu mgbe otu anyasị ada esisiala nri abalị wee kunye nri n'efere otu o si ekunye o kunyere ọbịanuju nwa ya ọbịanuju na chukwuma nwa ha n'efere debere ha n'otu akụkụ ụlọ. O kunyekwara nne Chike nne Chike buru nọrọ n'otu akụkụ ụlọ tinye nke ya tinye nke Chike mana o buru ya dọba n'okpokoro ya bụ tebụl ha ji eri nri. Ọ bụrụ na Ada hụrụ ụzọ ọ kaara ịgwa Chike buru nri ya gbatuo n'ala mana ọ maghị ọnụ ọ ga-esi gwa ya maka na ọ bụ Chike zụtara okpokoro mana oge ụfọdụ ihe mmadụ anaghị afịa ahụ ghọọ nke onye ọzọ otu ha si dọba nri ha o nweghị onye na-ahụ ihe dị n'efere ibe ya mana ada achọghị ịma ọ sọgodikwa chike na-ahụ ihe dị n'efere ofe o ji eri nri ọ chọghị ịma kama nke ọ ma bụ na o nweghị mgbe o ji tinyere chike anụ n'ofe ya ọ bụrụzie na ọ na-atagharị ọnụ ka onye na-ata anụ o kwuo ebe o si wee zute anụ ọ na-ata ha na-akwadozi itinye iri nri tupu aka akụọ n'ụzọ ada wee jụọ onye na-akụ ya biko batawa otu onye isi soja wee meghere ụzọ wee bata Ọ bụrụ n'oge ehihie ka nwoke a batara, Chike kaara ịgba ọsọ o ji chere onwe ya, chee na ọ bụ onye ndị bịara ịkpụrụ ya ịkpụga ya n'ihu ọgụ. Mana ọ bụ abalị ka o ji wee bịa. Ọzọ bụkwa na ọ bịanyere ha na mberede. Chike wee kwuo na a sị na ndị Igbo sị na mbidebe ọgaranya abụghị uru, ọ bụrụ ahụhụ ụmụ nwanyị ụfọdụ ụmụ nwanyị mara mma nke ukwu na-abụ obi mgbawa ma ọ bụ obiọma nyere di ha mana nke ada ada bụ obi mgbawa nyere chike nwoke a wee hapụ chike gakwuru ada ebe ọ nọ nọdewe ya n'akụkụ Chike wee na-ele ha abụọ ka ọ mara ihe ga-eme n'abalị ahụ nke na nri o ji n'aka ekwezighị ya iwe ekweghị ya suru ofe na nri o ji n'aka ka o rie nke a wee na-ewute Chike mana Chike nesịrị anya ya iwe tojuru ya afọ o wee were abalị wee naba ụla chike wee kwuo na ada abụrụla ozu nwụrụ n'ụlọ a na-ahapụ agaba agụ nwanne m aga m adọbiri ya ebe a gbanịa na-esonyere m ka anyị chọpụta ihe mere n'akwụkwọ a bụ isi akwụ dara n'ala aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị oriakụ uju anyanwụ onye nkụzi igbo n'iru akwụkwọ a bụ mụta asụsụ igbo ndewo nụ ka o mesịa